a nana cogo di ɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛra la i ka da k'a fɔ jɛkulu denw fɛ u ye u ye action jumɛn mener kabini waati min na a kɛlen ɔ u ye baara minnu kɛ waati min na nin kɔlɔlɔw kɛra u bɛn'o baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ye pour que k'a dɔn k'a fɔ ko jaa jaa ko ninnu bɔra so nka u ma ɲinɛ bɔ yɔrɔ kɔ ɔ jamana ɲɛmaaw fana ye baara mun kɛ n'u ye wulikajɔ ni cɛsiri mun kɛ nin ko kɔnɔna na an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na o la sa an y'a ye a ma ɲɛ ko nin kɔlɔlɔ in kɛra jagasagu ka taa se sege jaweli ka taa se degesagu ɔ u ye sow ci ka magasinw ci ka baganw ta ka fɛn bɛɛ kɛ ka maaw caman ta ka taa n'u ye saya fana kɛra e n'a ma ɲɛ k'a kɛra o cogo in na an y'a ye nin jɛkulu min filɛ nin ye n'u ka baara ye sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka bankasikaw ka u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔmadon ɔ n'a ma ɲɛ k'u bɛ wulikajɔ la ɔ u ka wulikajɔ bɛ daminɛ ni nin de ye kunnafonidi in de ye u ye baara minnu kɛ porobilɛmu in nana ani ka se bi ma o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye olu yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔ fɛnw ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ye jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye son excellence asimi goyita a y'a teliya joona joona joona ka delegation ta k'a bila ka taa i ka k'a fɔ bankasi cercle kɔnɔ u ka se ka taa dugudenw ka taa u dɛmɛ dɛmɛ ka hakilisigi d'u ma o bɛɛ lajɛlen ye bɛ bɔ ninnu ka cɛsiri kɔnɔ o la an b'a fɔ perezan ma nin waati ma k'a bisimila perezan jaabi cogo di kan jumɛn b'i da baasi tɛ yen non baasi foyi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi plateau la directement na aa n ka cɛ n'o bi bi ti ja aa bi ti ja dɔ bɛ taa kunfɛ bi ee e ni ne ni maa mun ka matigi ye mun ye o bɛna dɔn aa ne de y'i matigi e de ye ne matigi ye awɔ e de ne matigi ye Awɔ. e t'i da yɛlɛma ee ɛ ne n y'a daminɛ ne ma ɲi dɛ n ko ne d'i matigi ye ɛ ɛ Ah. togo ne ma ɲi dɛ a ye ala n ko bi ne bɛ n ka baara yɔrɔ de la n ma ɲi Eh, mikoro i ka kɔfɛ baara yɔrɔ la mɛ bi Ah. ne de y'i matigi ye ni an bɛ yati togo la Awɔ. problème t'a la n'i fɔra k'a ka yɔrɔ suma n sɔnna a ma Ah. mais mikoro kɔfɛ Ah. ee o to yen ça va Ayi, y'a faamu. ayiwa bisimila wasa Ɔhɔ. Et moi, je me nomme M. Abdallah Togo, Kosɛbɛ. le président du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankass.

ko mun bɛ dugu kɔnɔ ko mun bɛ jamana kɔnɔ c'est à dire a ma se mɛ nka u ko répétition ye pédagogie de an y'a ye k'a fɔ eh, eh, eh, sibiri tɛmɛnen ani kari juin kalo tile tan ni kɔnɔntɔn tile kalo tile tan ni seegin o banbaanci wale maaw n'o ye terrorisi ni jihadisiw ye ni dɔw ɲɔgɔnna ko i ka da k'a fɔ fɛn min ye katiba masina ko maaw don ɔ olu taara binkanni wale ta ka ɲɛsin bankasi mara kɔnɔna na sabula bankasi cercle don dugu minnu don u bɛɛ bɛ bankasi kɔnɔ ee ayiwa aw welela o kɛnɛ in de kan aw dun fana ka jɛkulu sigilen don n'o ye mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de bankas donc ko o ko n'a bɛ se ka kɛ ni bankasikaw ka hɔrɔnya n'u ka danbe n'u ka jogo ye ka se ka lase u ma hali ni kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ ye bankasikaw sɔrɔ aw de bɛ yan ka se ka wulikajɔ kɛ o la o la président ee ɲininkali fɔlɔ ye min ye e de ye jɛkulu ɲɛmaa ye ɛ ko yalima nin nin nin problème nalen nin kɛlen yalima jɛkulu mouvement tɔgɔ la aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ n'o ye an ko ka action mun mené ou bien aw ye minnu ye daminɛ aw ye wulikajɔ jumɛnw kɛ a kɔnɔ pour que bi an bɛ se k'o fɔ an lamɛnbaaw ye pas de problème i ka kuma diyara n ye yanni n ka kuma daminɛ kosɛbɛ Yanni i k'a fɔ ko yanni nin acte ka posé an ye ko minnu kɛ an k'o fɔ yanni nin yɛrɛ ka kɛ an wulila ka alerte kɛ ne bɛ hakili la mɔgɔ caman bɛ se k'o seereya kosɛbɛ réseau kɔnɔ sɛbɛnni na communiqué la yanni nin acte ka posé fɔlɔ an y'a fɔ hali Afrique ka fête min tɛmɛna i hakili b'a la e yɛrɛ taara ni e tɛ ne y'a fɔ i ye ko nin zone tant que ni militairew ma ni sɔrɔdasiw ma base kɛ yɔrɔ in na o problème dɔ ye ko samiya natɔ la i y'a fɔ i y'alerte kɛ très bien o bɛɛ la u m'anw lamɛn mhm. o ko de nalen filɛ nin mhm. ko kɛlen fana mhm. an ye wulikajɔw daminɛ an ye fɛn caman kɛ mais ni ala sɔnna ma le samedi conférence de presse ba bɛ yen au nom du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas le mouvement est là pour sauvegarder le cercle de Bankas sur tous les plans mhm. i y'a faamu et puis n bɛ se ka min f'i ye fana mouvement min wulila k'i jɔ mm. bankasi ko la mm. ka wuli ka bankasi problème fɔ mm-hmm. o ye nin mouvement kelen pe de ni ala sɔnna ma hali bi an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ mm-hmm. eh, inchallah eh, caman b'a kɔnɔ mouvement wɛrɛw b'a kɔnɔ wa mouvement association association ba den b'a kɔnɔ mouvement patriotique ale kelen pe kelen de le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas kelen don kelen pe nga association ba den b'a kɔnɔ ni 12 communes Bankas ye 12 communes de a cercle a 12 communes hmm. den kelen kelenna bɛɛ b'a kɔnɔ commune jumɛn jumɛn de k'a ɲɛfɔ an ye tan a commune ka ca dɛ 12 communes 12 communes awɔ o de bɛ Bankas cercle la Bankas cercle kɔnɔ donc aw ka wulikajɔ daminɛna kabini nin waati ma se aw y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ nin yɔrɔ in man ɲi maa juguw bɛ yen nɔ donc ne hakili ma eh, aw kɔni y'aw ka baara kɛ sabula aw ka baara ye o de ye o la sa an b'a lajɛ eh, eh, sigal musa darame

fana eh, n ka dusukun tɔɔrɔlen don dusukun kɔni jɛnsɛnna kosɛbɛ a tɔɔrɔla fo ka se a dan na ayiwa eh, sigal eh, n'a ma ɲɛ ko aw ye mouvement sigi sen kan mouvement min ka baara ye c'est à dire ko ko n'o bɛ kɛ bankasi cercle kɔnɔ a kɛra gɛlɛya ye a kɛra nɔgɔya ye aw da b'a la wa aw ye weleweleda kɛ aw ye conférence de presse caman kɛ ka tɛmɛ wa aw ye laɲiniw caman kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka u bilasira k'a jira u la k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu filɛ nin ye ko nin yɔrɔ ninnu filɛ nin ye bankasi sɛrikili la maa juguw bɛ yen k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ i n'a fɔ perezidan bɔra k'a fɔ a kɛra anw yɛrɛ y'a témoin ye a kɛra caman kɛra nka an t'a dɔn jamana ɲɛmaaw eh, bilasirali min kɛra u la u m'a lamɛn de wa u u m'a ye de wa ou bien u wulila retard de la bon ala kɔni de b'a bɛɛ dɔn nka an y'a ye k'a fɔ ko bi tɔɔrɔ nana bankasi sɛrikili kɔnɔ a y'a sɔrɔ aw kulela ye a mɛnna ɔ e ye sigali yalima e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye eh, yani n ka don kuma na n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ i ka baara ɲuman na ani i ka jijali la eh, n bɛ foli ɲɛsin an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso mhm. ani fo ka taa se eh, an ka village maakɔrɔ minnu bɛ yen n b'u bɛɛ lajɛlen fo eh, n bɛ foli lase tuguni halisa maa minnu kɛra sababu nin ko in ye mɔgɔ minnu sɔrɔ mhm. donc a ka mɔgɔ o mɔgɔ ninnu n b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka sabali di an n'u bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment eh, halisa kuma kelen don mhm. eh, n'i y'a ye bi an bɛ segin ka na nin arajo kan mhm. ka segin nin kuma kan donc eh, aw ni foli ka kan mhm. dusukun de tɔɔrɔlen don kosɛbɛ o de b'an bila ka segin ka kuma kan nin kuma in fɔ Eh, bamananw ye zana dɔ fɔ mhm. ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ cɔngɔ a fɔ dɔrɔn a b'a cɔngɔ donc eh, waatiw tɛmɛnenw na bankasi cercle la attaque ma kɛ fɛn ma kɛ anw da ma maga min na an ma communiqué kɛ min kan mhm. an ma point de presse kɛ min kan an ka point de presse o presse la an b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la cercle in délaissélen don mhm. autoritéw fɛ sɔrɔdasiw daga dalen don bankasi kɔnɔna dɔrɔn na kosɛbɛ mais problème bɛ yɔrɔ min na zone rouge minnu bɛ yen o yen de ka gɛlɛ ka tɛmɛ o ye yɔrɔ jumɛn de ye n'o ye jalasagu kelen ye kelen ka taa bayi ka na sokura ka na wankoro ka na tori ka na kulogo fo ka na se lasagu ninnu ma donc yɔrɔ minnu don a bɛ fɔ o ma ko yɔrɔ zone dangereux de don zone ye zone rouge de ye donc faama ninnu tɛ yen wa wala faama faamaw tɛ yen o donc u da u sigilen bɛ min u sigilen don bankasi ville yɛrɛ de bankasi dugu kɔnɔna na bankasi dugu kɔnɔna na u daga dalen bɛ yen donc nka aw kun ye laɲini mun kɛ o kun ye jumɛn ye u ka taa sigi min an kun ye laɲini min kɛ u ka base belebele dɔ lajɛ u ka sigi jalasago u ka base dɔw lajɛ ka sigi maaw fara yɔrɔ min na o base an u ka base belebele dɔw sigi yen ka base sigi wankoro ka dɔ sigi so bayi ani sokura i b'a ye ni ni binkanni walew bɛ kɛ a ka ca ala fɛ hali n'a sɔrɔ ni tiɲɛni bɛ kɛ tiɲɛni nɔ tɛ bonya parce que u bɛ se ka teliya ka yɔrɔ sɔrɔ parce que yɔrɔw ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ nin komini minnu filɛ nin ye n bɛ ka komini minnu wele donc o komini ninnu ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ kilomɛtiri janyalen ye 20 kilomɛtiri i b'a ye n'a fɔra ko binkanni kɛra yɔrɔ dɔ la ni faamaw welela u ka teli ka se o yɔrɔ la ka sɔrɔ tiɲɛni ma bonya foye donc fɛn min fana tuguni an y'a yiriw la n bɔra ka zone minnu wele réseau kisɛ kelen tɛ yen orange tɛ sɔrɔ malitel tɛ sɔrɔ i b'i ka mɔgɔw wele soit yɔrɔ dɔw bɛ i ka yɛlɛn yiri sanfɛ yɔrɔ dɔw bɛ i ka kilomɛtiri hakɛ dɔ tagama walasa i ka se ka mɔgɔ wele réseau bɛ ɲini i n'a fɔ mɔgɔ bɛ masin kɛ ka sanu ɲini cogo min na n'o sera bi an bɛ yɔrɔ min na n'o b'o yɔrɔ la an k'o réseau commune ninnu kelen kelen bɛɛ réseau bɛɛ jenina appelw tɛ ka sɔrɔ en cas ni attaque kɛra aw faamaw a tɛ se ka weleli walima u bɛ yen magwɛn mhm. a tɛ se ka weleli sɔrɔ joona mhm. yanni mɔgɔw k'a fɔ k'a fɔ ka a binkanni kɛra anw kan mhm. a y'a sɔrɔ c'est trop tard an siranna an k'u k'a lajɛ u ka yen rezo minnu bɛ yen u bɛ se k'u ka daga sigi yɔrɔ min na an'u ka base sigi yɔrɔ min na u k'a lajɛ ka yen yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka a réseau dilan en cas donc réseau kow bɛ nɔgɔya mɔgɔw b'u ka weleli na ni kunnafoni minnu bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni téléphone de ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni transfert de ye n'a fɔra ko donc komini jo joli ma cercle kɔnɔna na fo ka taa se komini wɔɔrɔ komini duuru ma o rezo bɛɛ tigɛra a bɛ ɲini ka san fila bɔ mais an ma faamaw ka kumakan mɛn tiɲɛ don o don an b'u wele aw kun y'o laɲini kɛ wala an y'o laɲini kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ kelen an ka point de presse an ka communiqué bɛɛ la donc an kun b'o kuma fɔ mais fo bi an bɛ yɔrɔ min na an siranna min ɲɛ donc o de nana nka mun ye mun ye n dabali ban aw ka laɲiniw kɔnɔna na aw kun kumana jarasagu kan kosɛbɛ o tuma aw kun y'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna kojugu b'a kɔnɔ wa non ee eh, dɔnni tɛ ah. ee eh, an t'a dɔn mais ah. aw kun sigalen ni an sigalen don ah. n'i y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw daga dalen don yɔrɔ mun na hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ ka se e ma mhm. don nataw la a bɛna falen jumɛn na mhm. rezo ninnu tigɛra kun jumɛn de don donc mais ninnu dun ka nin k'u ka daga da ye hmm. u n'u marifaw de bɛ yaala sugu kɔnɔna na hmm. sugu bɛ tilan fila ah. musow bɛ u fan cɛw b'u fan eh, c'est que voilà o bɛɛ bɛ kɛ ah. cercle euh, nin yɔrɔ ninnu na ah, oh. donc a bɛ komi zone y'u ka zone de donc o la hmm. mun de ka kan ka kɛ mali faamaw yanni aw ka sigi a ka kan ka fɛɛrɛ dɔ de ɲini nin ko in na donc maintenant o fɛɛrɛ ma ɲini fo ka na nin de nin waleya nin nana o sɔrɔ a cayara dɛ voilà donc o de ye anw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ n'u tun ye anw lamɛn depuis o waati nin ko tun tɛ kɛ quoi d'accord musa an bɛna bila président i bɔra k'i ka ségal lamɛn sisan a ye kuma na kosɛbɛ surtout jara sabu aw ka point de presse n'aw ka conférence bɛɛ kan aw bɛ a fɔ aw b'a fɔ aw b'a walawala aw b'a ɲɛfɔ yalima c'est à dire président ka aw to bamakɔ yan aw dun bɛ bɔ bankas cercle de kɔnɔ o tuma aw ni dɔw de bɛ yen n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se ka kunnafoni di aw ma ou bien fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo mun b'a to aw bɛ ka bɔ nin ko ninnu kalama Très bien, i ka kuma diyara n ye. Ɔhɔ. Euh, ça veut dire que mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas, Ɔhɔ. a tɔnden bɛ Bankas. Ɔhɔn, n y'a faamu sa. A bɛ Bankas cercle kɔnɔ. Ɔhɔ. Eh, 12 communes min filɛ nin ye, Mhm. euh, a élément kelen kelen bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ. Mhm. Fɛn o fɛn bɛ kɛ Mhm. cercle kɔnɔ, Mhm. an bɛ bɔ a bɛɛ kalama. Mhm. I y'a faamu? Ɔhɔ. Eh, a filanan, Mhm. Eh, zone min filɛ nin ye tiɲɛni kɛra zone minnu na sisan mhm. eh, yanni nin tiɲɛni ninnu ka kɛ mhm. an kun ye kuma caman fɔ a kan kosɛbɛ kosɛbɛ bi tɛ an ye kuma caman caman fɔ o kan mhm. an kun y'a fɔ sɔrɔsiw ɲɛna u ka taa bazi sigi yen base militaire u kana taa u ka bazi sigi problème tɛ yɔrɔ min na o ye bankas cercle de ye bankas 12 commune kɔnɔna na neuf communes ɔhɔ commune kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ terrorisiw de bolo cercle ma ban a banna cercle tɔ ye ɛ commune tan ni fila ɔ commune naani dɔrɔn de y'a tɔ ɔhɔ o commune naani fana ɔhɔ o fana menacelen don han i y'a faamu u bɛ to ka kuma dɔ la kuma kuma kelen kelen u bɛ to ka don o commune naani fana kɔnɔ ka frappe kɛ han ka dugu jeni alahu akubar mais n'a fɔra ko ko sɔrɔsiw bɛ t'u da bankas cercle kɔnɔ zone rouge minnu bɛ yen u ka bazi tɛ yen u bɛ t'u ka opération kɛ u bɛ tila ka segin ka n'u da bankas bazi tɛ yen ɛ autorité tɛ yen réseau tɛ yen ɛ ni mɔgɔ ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la a tiɲɛni bɛ taa wolo a bɛ bonya dɛ très bien o de nana ni o de nana kɛ tan o de nana ni nin ye an kun siranna nin problème de ɲɛ pour que u ka se ka base sigi yɔrɔ ninnu na mais u ma se ka base sigi président sisan waati min na aw lakodɔnna u tulo bɛ aw mankan na aw ye point de presse kɛ aw ka conférence de presse aw y'olu kɛ an ye aw yɛrɛ ta an ka plateau caman sanfɛ pour que jamana ɲɛmaaw ka aw dɔn k'a fɔ ko aw ye cercle de bankas ka denw de ye wa mouvement mun don a bɛ bamakɔ yan nka a bɛ cercle bɛɛ la bankas cercle kɔnɔ yalima faamaw ma fɛɛrɛ kɛ aw n'u ka se ka sigi ka kuma pour que aw k'u bilasira wa wayi i ka kuma diyara n ye an ni minisiri dɔw ye ɲɔgɔn ye minisiri dɔw bɛ an n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye mais an ye lɛtiri bila ka taa minisiri min bɛ yen asimi ka gouvernement kura min kosɛbɛ o minisiri caman bɛ yen lɛtiri bilala ka t'u fɛ yen caman bɛ yen u y'an bilasira a caman bɛ yen an n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye mais jalasagu jalasagu bɛ bɛn commune kɔnɔ commune duuru de ma cinq commune comme par exemple k'a daminɛ commune 1 na ka taa bila commune 5 la a bonya bɛ taa fo o la jalasagu jalasagu a jama bɛɛ de bɛ jalasagu dugu in de la parce que u bɛ taa commerce kɛ yen u bɛ t'u ka fɛn bɛɛ de kɛ yen très bien mɔgɔ tɛ bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u y'a bɛɛ fɔ donc jalasagu ye zone stratégique de ye i y'a faamu wa c'est clair très bien sisan sege fana menaselen don an bɛ yɔrɔ min na sege sege subala komini fana menaselen don an bɛ yɔrɔ min na parce que u ko ko sɔrɔdasiw taatɔla ka taa u ka opération kɛ u ye escale kɛ dugu dugu la kosɛbɛ terrorisiw fana ko k'u bɛna o dugu bɛɛ wuli ko parce que ko dugudenw de ko fɔ sɔrɔdasiw ye ɔ donc o waleyaw de bɛ ka kɛ o de bɛ ka kɛ problème foyi t'o kɔ ɔ donc ni dugudenw ye faamaw wele ni faamaw tɛmɛna dugu min na hmm. n'u taara u bɛ segin ka na dugudenw kama très bien ko parce que ko dugudenw de y'olu wele problème bɛɛ de filɛ mais ni base militaire bɛ yen est ce que o bɛ kɛ yan o tɛ kɛ o tɛ kɛ problème bɛɛ de bɛ yen hmm. o de kama et puis ko in fana kɛra depuis ko in kɛra hmm. président kɔni a ye ministre dɔw bila ka taa ka taa wari dɔw di mɔgɔw ma an mago tɛ ko la yanni nin ko ka kɛ a fɔra k'a ka taa a ma taa ni mɔgɔw fagara bɛɛ faga ka mɔgɔw faga k'u jeni ka maanifinw tabi dɔw ka du de cira an bɛ yɔrɔ min na samiya dontɔ la mɔgɔ tɛ min b'u ka du sɛnɛ kɛ ɲina ka k'u bɛɛ faga k'u ka du kɛ tomo ye qui est responsable ɛ du kuturu kelen k'u bɛɛ faga foyi tɛ mɔgɔ si ma to a la k'u bɛɛ faga a bɛɛ sara a bɛɛ sara nka est ce que u bɛ nin bɛɛ kalama u b'a kalama kɛ Eh non, parce que vous avez mon O de kama de anw y'a exiger le président de la transition en ah. tant qu'un officier supérieur eh, eh, eh, chef suprême de l'armée chef suprême suprême de l'armée ah. a ka wuli a ka déplacer ka taa terrain kan minisiri bilali ka taa o ko ko tɛ parce que au temps d'ibk ni acte ninnu kɛra ibk yɛrɛ déplacera ka taa ibk ka su tɛ nin bɔ ni ta ye ça veut dire que nin ye dugu ci ko di nin ye jamana ci ko di nin ye kabila ci ko di dɔw ka kabila yan ni diɲɛ wuli cɛ u ka kabila ko banna pewu e cogo di ne de bɛ k'a f'i ye ni président yɛrɛ ma wuli ka taa o yɔrɔ la ka ministre dama dama bila ka taa ka warimisɛn dɔ di mɔgɔw ma est ce que président bɛ nin kalama fɔlɔ a b'a kalama an m'a fɔ a ye yan ɛ dugu den dugu dɔw banna dugu dɔw banna pewu pewu pewu dɔw ka famille mɔgɔ tɛ yen a bɛɛ sara ɛ du kuturu bɛɛ sara a bɛɛ sara hali sisan samiya dontɔla don mɔgɔ tɛ yen min bɛ taa sɛnɛ kɛ u ka foro la an bɛ yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ cogo di très bien an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan zone ah. dɔw fana menacelen don n bɛ k'olu f'i ye sege la commune de subala ninnu bɛɛ menacelen don terrorisme fɛ parce que u ye faamaw wele u ko ko faamaw ayi u ma faamaw wele dɛ faamaw ka opération kɛtɔla faamaw de u taatɔla u taara si nin duguw la ka tɛmɛ mhm. u tɛmɛna dugu dugu la ka escale kɛ yen ka tɛmɛ parce que jadisiw ka hakilina na sisan ça veut dire que dugudenw de ye faamaw wele ka na mhm. ka bila olu la mhm. mais mais ɛ peresa mun bɛ k'an kamanagan mais o dɔn cogo di mais o bɛ dɔn faamaw ma escale kɛ dugu ninnu na ayisa jadisiw b'o zone kɔnɔ u b'a kɔnɔ ka zone de don n bɛ ka zone minnu fɔ ne b'a fɔ ko neuf commune bɛɛ b'olu ka bolo kan ɔ donc maintenant u doroselen don jamana dugudenw kɔnɔ dɛ dugu kɔnɔ dɛ dugudenw na et puis sugu in fana y'olu ka sugu de ye n'u ko ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ très bien n bɛ ka zone min fɔ les neuf communes la ekɔliso tɛ yen foyi tɛ yen autorité tɛ yen sous préfet tɛ yen maire tɛ yen a bɛɛ bolila u y'u bɛɛ bɔ yen kalan tɛ yen a bɛ a bɛ wagati joli bɔ mais mɔgɔ b'o hakɛ dɔn an y'o kuma fɔ kaban aw ko ekɔliso joli de datugulen don a mɛnna mɔgɔ b'o hakɛ dɔn wa ko ekɔliso tɛ yen les neuf communes na ekɔli kuma tɛ fɔ yen mais mɔgɔ dɔw bɛ ka wuli k'a fɔ ko ko dugu dɔw ko u seginna ka t'u nɔ na ko ekɔliso da a bɛɛ nkalon a fɔ o mɔgɔ ninnu ye k'u ka discours populiste dabila an ka taa sɛbɛ ma an ka taa ni tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de ka fɔ très bien an bɛ yɔrɔ min na sisan an mago tɛ fɛn wɛrɛ la base militaire à jalasagu sege kulogo subala nin zone saba an mago bɛ base militaire de la sisan sisan sisan sisan jamana ɲɛmaa tulo b'i la urgemment et puis n bɛ adressé maa wɛrɛ tɛ dɛ le président de la transition le colonel Assimi Goïta a tulo b'i la o nin dugu saba an mago bɛ base militaire la ani mɔgɔ minnu fagara kosɛbɛ u ka comment dire solution ɲini minnu ka du cira k'u ka kabilaw faga k'u ban pewu u ka solution ɲini o yatimɛdenw olu bɛ se ka balo cogo min olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na pewu mais ka taa warimisɛn dɔ di mɔgɔw ma l'État nana nin di dɛ ka taa parce que yanni ko ka kɛ an ye alerte kɛ u ma mɔgɔw lamɛn i y'a faamu n'u kun y'o lamɛn nin kun ti kɛ ni base militaire bɛ yen u tɛ se yen mais olu de ye ko ten u ko faamaw tɛ se ka baara kɛ tant que ni dugudenw ka yamaruya tɛ f'u ka kunnafoni d'u ma bon an bɛ k'u bilasira waati bɛɛ an y'a fɔ yan plateau kelen in kan yan an ko an bɛ ka piste de d'u ma piste min b'a to i ka k'a fɔ k'u ka kɛlɛ bɛ se ka dilan ka ɲɛ bon je sais pas mun y'a to hali bi fo ka taa se nin niveau la o bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka kasi an y'a ye jamana yɛrɛ bɛ deuil la u ye deuil national décrété président y'o kɛ o bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a tilala ka délégation bila ka taa nin bɛɛ tiɲɛ nka yanni a ka s'o ma dun o ye fɔlɔ ye mais ale yɛrɛ de ma taa o ka o dabaliban de b'anw na n'a y'a sɔrɔ u bɛ ni ale tɛ bankasikaw ka président an b'a fɛ k'o de dɔn ayi dɛ mali bɛɛ président don dɛ ayi mali bɛɛ président don a tulo b'i la bankasikaw ye désobéissance civile daminɛ mɛ mun ka muruti fanga ma Eh, k'u tɛ sɔn fanga ta eh, o kɔrɔ b'a yira o kɔrɔ b'a yira ko u ka eh, président yɛrɛ m'a yira olu la k'a fɔ ko olu a y'u ka président de ye parce que ni nin ko kɛra ni ale yɛrɛ wulila ka taa sur le terrain fɛn min bɛ yen k'o dɔn est ce que dusukun kamikami min b'u la est ce que dɔ tɛ bɔ o la dɔ bɛ bɔ a la mais ale yɛrɛ ma taa a ye parce que n'u y'a yɛrɛ ye ka minisiri dama dama bila ka minisiri dama dama bila eh, mais ni ale yɛrɛ en tant qu'un officier supérieur n'a sera sur le terrain kosɛbɛ i y'a faamu mm. o la dugudenw u hakili bɛ sigi dɔɔni mais ka minisiri dɔw bila ka taa k'i ban ka taa mm. ou bien n t'a dɔn fɛn min y'a bali mais ah. an b'a fɛ a ka taa sur le terrain mm. an bɛɛ mago bɛ base militaire la nin localité saba la mm-hmm. subala mm. kulogo mm-hmm. jalasagu mm-hmm. an mago bɛ base militaire de la nin yɔrɔ de n'o ma kɛ tan kɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ ɲinan

E mais an m'a f'i ye route de poisson yanni u ka mɔgɔ yɛrɛ jeni banjagara sira in na ka maaninfin jeni ka ban pewu yanni o ka kɛ an ma sira kuma fɔ a fɔ wari bɛ ja an taara ne nin yɛrɛ de taara an taara sigi ka kuma fɔ la u taara maaninfin jeni k'u ban pewu très bien hali bi bankasi cercle kɔnɔ mɔgɔ min bɛ otage la mɔgɔ t'a mɔgɔ hakɛ dɔn a bɛɛ minɛ sira kelen in na u ye minnu minɛ ka taa ka taa n'u ye an m'a da dɔn A da don don o dɔ bɛ dɔn ale bi ɛ mɔgɔ bɛ nin yan e e ka jamana président bi a fɔra ko k'i bɛ jamana min na e y'o jamana kɔnɔden mais dɔw de bɛ poste ko kuma na jamana kɔnɔ l'armée monte en puissance timiya donna tan ne arabu mais n'a fɔra ko mɔgɔw ka duguden bɛɛ de bɛ jeni ka ban pewu hali bi an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔw fana sigilen bɛ ka t'i sigi ko gandi media wa ko sedu mɔri wa a y'a fɔ a ye k'a ka sabali ko bankasikaw ye délit civil kɛ k'u tun man k'a kɛ ko parce que k'o dusura k'o ye jugu sago sɔrɔlen ye i b'a fɔ a ye ko mɔgɔ minnu sara a fa ma sa a balima ma sa a ka dugu ma ci a ka mɔgɔw ma faga très bien a balima si ma jeni k'u ban o de kama o de bɛ k'a bila nin kuma na ko ka discours populiste ni u ka warimisɛnninw u k'u da de u k'u farati i y'a faamu ok k'a ka sabali ok i y'a faamu n y'a bolo ɔhɔn président eh, eh, président dusu kasilen don nka n b'a f'i ɲɛna bi ni maa o maa ma bɔ an ye bi eh, d'accord an bɛ taa sigal fɛ sigal Oui. ayiwa i bɔra eh, ka eh, eh, eh, président lamɛn sisan a ye kuma minnu fɔ siga t'a la a bɛ a bɛ a bɛ kisɛ kan Oui, tiɲɛ. sabula a y'u fɔ a bɛ waati bɔ Ah oui, tiɲɛ. anw yɛrɛ en tant que journaliste on est témoin de cela Oui, tiɲɛ. waati bɛɛ lajɛlen anw bɛ taa n'aw bɛ kunnafoni di kɛ wa waati bɛɛ an bɛ taa ale nɔfɛ ka taa kunnafoni ɲini yalima a bɛ cogo di bi i k'a ta k'a fɔ bankasi sɛriki la ɔ mun bɛ yen nɔ a b'a fɔ nka nin bɛɛ la to aw ye alerte minnu kɛ nin bɛɛ la to i k'a ta k'a fɔ an sera nin niveau ma ɛ ko yalima ɛ musa awɔ a kɛra cogo di ɛ ɲɛma ni foli ye dɛ ɲɛma

okay ɛ n'a ma ɲɛ ko a ti ɲɛ fo an ka sigi ka kuma ɔ jamana tɛ jɔ fo an ka sigi ka kuma faso tɛ se ka jɔ n'an ma sigi ka kuma wa maa kana i ka faso ta ni mankuru ye dɛ i ka faso ta n'i bolo fila in de sabula an kan bɛ maliko de ma wa anw bɛ yan maliko de la fasiya fa danbe fa tiɲɛ anw kana sɔn k'a ka tiɲɛ sa an ka ɲɛsin jamana in ma an ka jamana in dilan an k'a ka hɔrɔnya n'a ka danbe d'a ma pour que malidenw ka se ka waso o n'a fɔra ko bi anw ka jamana fan dɔ bɛ yen nɔ n'a minɛnen don maa banbaanciwalew fɛ anw k'u ma ko terorisi dɔw k'a ma ko jadisi nka nin bɛɛ lajɛlen tɛ anw ka kan ye de walikan don jadisi terorisi ko yɛlɛma ne ko a bɛɛ lajɛlen ti namarako kuma de ye nk'a bɛɛ lajɛlen binkanni walekɛlaw de o bi an kasilen don an dusu kasilen don an tɔɔrɔlen don sabula an ka jamana den dɔw de fagalen don sigida jumɛn na n'o ye bankasi sɛrikili ye ni ko bɛ kuma bɛ kasi de o la n'o ɲɔgɔnna bɛ kɛ an ka jamana la n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye deuil kɛ n'a fɔra ko deuil national o de ye jumɛn o de kɔrɔ ko taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tora a la o la anw man ka maa wɛrɛ man ka kuma a fɔra ko deuil de bɛ yen nɔ aw ka baara don sabula aw ye yen ka denw de ye aw ye tɔn sigi o de kama donc diyagoya don aw kan ka an kan ka aw de wele aw ka kuma aw ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye tɔɔrɔ mun b'aw kan dusukasi mun bɛ aw kan maa wɛrɛ man ka sigi ko i bɛna sigi k'i bɛna tila ka kuma wɛrɛ fɔ mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ o la jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ an y'o de fɔ a mɛɛnna an ka kumaw la an b'o fɔ waati bɛɛ an ko jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ kuma latigɛ tɛ i b'a fɔ asimi ɲɛna a ka videomani minnu bɛ yen k'u ka tɛmɛ bankasi sɛrikili problème kan k'u ka nkalon tigɛ n'u ka fɛnw bɛɛ kɛ an ka mɔgɔ minnu sara bankasi mhm. problème mhm. n'u t'a ɲɛdɔn mhm. olu yɛrɛ ka yan'u ka sigi u ka plateau la k'a ɲini k'a ɲɛdɔn de o k'u ka déplacer k'an mago b'u la bankasi sɛrikili la u ka taa sur le terrain ka taa ɲini k'a dɔn n'i y'a ye i bɛ sigi eh. ka taa kuma dɔw fɔ i ma se terrain kan n'i sera terrain kan est ce que i bɛ segin ka na o kuma fɔ sɔn ok ko an mago b'u la u ka taa sur le terrain fɛn min bɛ yen u k'a dɔn fɔlɔ yanni u k'a fɔ ça c'est clair e homme de terrain o de la an y'aw wele kɛnɛ in kan aw ta in ye tiɲɛ ye parce que u bɛ ka kuma minnu fɔ a kuma n'o ma sabali a bɛ sɔn ka fili ɔ an y'o de fɔ n ko an y'o de fɔ an ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka la presse la u ka organiser minnu n'a ka kan on a besoin des vrais journalistes la videomaniya u k'a dabila de n'i ka baara tɛ mun de t'i bila la ok secrétaire ça va eh, ça va e ko ka yan baasi t'i la n b'a dɔn i m'a ye président ale ale ka essence bɛ ka monte de o tɛ baasi ye k'a k'a fɔ k'a jira an lamɛnbaa n'an kanubaaw la halisa aw sogo mɛ aw ka radio so mandi de la fiɲɛ tuguda bi kɔnɔntɔn ni saba ɛ tomi duuru jɔjɔn fiɲɛ suru aw ka radio ne ka radio an bɛɛ lajɛlen ka radio a radiow la radio ɲumanw na ɲuman anw kama ko i ka fm e mun bɛ ka ne lamɛn togodaw la e ka radio ko don e mun bɛ ka ne lamɛn i ka biro kɔnɔ i ka radio de don sanga n'a ka waati bɛɛ an bɛ mun kan sabula an dusu kasilen don an ye wele bila mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de bankass n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten gɛlɛya bɛ u ka sigida de la a b'an ka sigidaw de la sabula malidenw don ɔ u nana ka na gɛlɛya ɲɛfɔ a kɛra cogo min na ani u bɛ fɛɛrɛ mun ɲinina an ka jɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ malidenw jamana ɲɛmaa asimi goyita jamanadenw dalen don i la jamanadenw tugun b'i kɔ bɛɛ ko ko on soutient la transition an bɛ ka suteni mun na parce que mun na an ye kuntilenna dɔw de ye an y'a ye ko mali ka hɔrɔnya mu kun tununa la mali ka danbe mu kun banna an y'a ye k'a fɔ ko transition mɔgɔw de bɛ ka na ni o ye o n'a ma ɲɛ k'o bɛ sen na donc i kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ pour que fɛn gɛlɛya fɛn fɛn bɛna don a kɔnɔ maa o maa de b'a fɛ ka na kala don a la k'a bɛɛ tiɲɛ a kana tiɲɛ i bolo e de kan ka wuli ka jɔ k'a lajɛ sabula bi an ɲɛ bɛ e de la on interpelle le président de la transition o ye de y'an ka dusu maa wɛrɛ tɛ se k'an dusu suma n'ale tɛ e n'ale bɔra yen le premier ministre docteur choguel kokala mayiga maaw dalen bɛ aw la jamanadenw k'a ta togodaw la fo ka na bila mali kɔnɔ bi bamako faaba la bɛɛ ko u bɛ aw kɔkɔrɔma don nka a y'a lajɛ dɛ aw y'a lajɛ tiga toli minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka na aw ka fanga tiɲɛ tiga toli an k'a fɔ ten sabula nin n'a ɲɔgɔnna wale tɛ se ka kɛ cogoya si la unité minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bankass sɛrikili kɔnɔ n'olu ka baara ye i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka lakana basigi jamana kɔnɔ ka juguw kɛlɛ sabula marifa u ko minɛnw minɛn dir'u ma u ko wari wari dir'u ma u ko lakana u ye fɛn bɛɛ dir'u ma mun de y'a to nin n'a ɲɔgɔnna bi kɛ il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête pour sauver la transition eh, eh, segal ça va non ça va ne yɛrɛ ka essence bɛ ka yɛlɛ président nɔfɛ non o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ah non a ka sabali mɛ ayi mun bɛ ka n tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔw kan maa wɛrɛ kana bɔ k'i bɛna kuma wɛrɛ fɔ mun tɛ tiɲɛ ye a bɛ tiɲɛ

ani armée ye san sɔrɔ kelen tɛ kelen tɛ armée bɛ ka san sɔrɔ mais o bɛ ka min don an kun na ko armée a ye san sɔrɔ ka ban wa an tɛ siran maa ɲɛ u ka videomaniw ka kuma ye nin de ye an dun b'a dɔn adamaden an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est vrai aw bɛ ka kuma mun fɔ o ye tiɲɛ ye bi an bɛ yɔrɔ min na cɛden tɛ an bolo min bɛ se ka mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen lakana a tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ marifa ta ka taa marifa ci ye non sigikafɔ o ye koba de ye o ye ko belebele ayisa e m'a mɛn ko ko celui qui veut la paix prépare la guerre voilà. ni maa min mago bɛ bɛn na i b'i kɛlɛ de labɛn voilà. donc bɛn de bɛ se ka jamana dilan bien donc o la uh. an bolo ka marifa ta dɔrɔn ka taa popopopo o de bɛ eh, kɛlɛ ban o tɛ o mm -hmm. o dama tɛ stratégie de bɛ bɔ kɛlɛ la mm -hmm. i b'a ye k'a fɔ ko eh, eh, eh c'est-à-dire an ka faamaw ma puissance min sɔrɔ mhm. vidéomanw de bɛ bɔ k'o fɔ k'o de don mɔgɔw kun na mhm.

i m'a faamu très bien donc fɛn ɲuman min kɛra o ye nin dɔrɔn de an kɔni bɛ se ka min sera d'accord eh, eh, eh, segal voilà bon bi n ka ɲininkali ye mun ye mm-hmm. e ta la an y'a ye n'a ma ɲɛ ko aw ka mouvement sigilen bɛ o kan n'o ye mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas ko o ko n'a sera Bankas cercle ma aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ aw bɛ wuli ka jɔ bɛɛ kɛ pour que aw ka se ka nɔ bɔ wa yalima bi o ni saya kɛlen yalima du minnu tanyara ni dɔw bɛ yen nɔ dɔw fagara a la dɔw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ président y'a fɔ a ka kuma la ko du dɔw bɛ yen ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen bilen o yalima aw ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ mun b'a to aw n'o o dudenw bɛ se ka sigikafɔ kɛ ani aw bɛ se ka dɛmɛ dɔ ɲini ka lase u ma alhamdulilayi eh, an b'a kan mm-hmm. parce que ko in kɛra an bɛɛ lajɛlen dusu tɔɔrɔlen don mm-hmm. an ka délégation minnu bɛ village la kosɛbɛ eh, an bɛ labɛn na mm-hmm. eh, minnu bɛ se ka déplacer ka taa u lajɛ donc ka foli d'a ma ani an se ye min ye an bɛ se k'u k'u ye an bɛ se ka k'u ye cogo min na donc an b'o o labɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ an y'o de fɔ bankasi cercle ko o ko hali ni miseli y'a sɔgɔ k'a fɔ ko a kuma tɛ fɔ réseau kan walima a kuma tɛ fɔ média kan o y'o bannen pewu mouvement patriotique yɛrɛ kɛlen don ka sigi o yɛrɛ de kan c'est c'est un mouvement patriotique mm -hmm. pour l'unité mm -hmm. et la sauvegarde du cercle de Bankas. jamanadenya kanu. voilà ani ka fara ɲɔgɔn kan. ani ka banga ani ka tila ka bankasi yɛrɛ lakisi. ka ko o ko n'a bɛna il faut que n'a kɛra ah. il faut que an ka da don a la a ko bɛ se ka ɲa cogo min na ɲina kana kɛ bankasi kɔ fɔlɔ la a kun kɛra cogo min na k'a ta indépendance la ka na se bi ma bankasi bɛ eh, impôt sara la mais n'a fɔra ko bankasi cercle bɛ retard la bi ka se degré min ma a tɛ se ka ɲɛfɔ wa depuis 2020 anw bɛ nin kuma kelen na kosɛbɛ wa o bankasi cercle kelen denw de bɛ minɛ nin sira eh, nin sira in kan n'o ye route de poisson kɔni eh, mhm. olu de bɛ enlever plus de 100 personnes allahu akbar kuma o kuma n'a kɛra an b'a kuma fɔ mhm. mais an tɛ jaabi y'a la mhm. donc o ye fɛn ye tiɲɛ na min kɛlen don k'an dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ ah, jalasagu ta in donc jalasagu ta in fana nana sɔrɔ kɔsa in na an tun ye conférence de presse dɔ organiser Et o, confé o conférence yɛrɛ organisera mm -hmm. le 19 ah. et le 18 entre 18 et 19 mm -hmm. et mars mm -hmm. bɛrɛnbɛ mm -hmm. n'o ye tori commune na mm -hmm. u ye mɔgɔ mugan mm -hmm. ani seegin enlevé mm -hmm. k'a fɔ ko donc u nana jaka minɛ mm -hmm. olu la mm -hmm. musow wulila ko tiɲɛna a y'an tɔɔrɔ tiɲɛna nkalon ma ye a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ musow wulila ka muruti min kɛ cɛ o cɛ bɛ dugu in kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye o y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'o ye o ye i ko le komi ye aw y'a daminɛ jumɛn de ça c'est le 18 et 19 mars sinon n hakili bɛ min na le 26 mars oui d'accord an ka taa o kɔfɛ anw o o conférence de presse yɛrɛ la an ye fɛn caman f'u ye an ko torini tori n'o ye an ko meri ni komini na meri tɛ yen n'o ye bankasi sɛrɛkili la donc komini kɔnɔntɔn bɛ yen a meri bɛɛ gɛnnen don lasi wɛnkoro jibaso ko banbaanciwalew kɛbagaw olu bɛ ka jɛnɛjɛ dɔw kɛ u bɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ o y'u ka base dɔ ye mali autorité u ka wuli an t'a dɔn ninnu bɛ ka fɛn min préparer a kunnafoni nana anw sɔrɔ u ka wuli u ka jɔ a kama donc walasa ko min bɛ nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo min donc an tilala ka yira k'a fɔ dans la forêt de samori et Aw y'a fɔ. plateau de sege kosɛbɛ o y'u ka base belebele dɔ ye hali ni tiɲɛni yɛrɛ kɛlen mais forêt samori forêt in ale ti yɛlɛn ka taa burukina burukina frontière don an Ɔhɔ. an bɛ ka yɔrɔ min fɔ nin yɔrɔ ninnu burukina ninnu ma jan o Han? ale olu bɛ nin commune ninnu bɛ burukina frontière de la olu Ok. burukina de ka surun d'accord donc an k'u ka lajɛ u ka wuli ka fɛɛrɛ ɲini yen u ka base principal de u bɔlen ka tiɲɛni kɛ jarasagu jarasagu dugu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye a bɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye o y'olu minɛ k'u bɛɛ fa donc u tilala ka don bitigiw kelen kelen min bɛ yen a misɛnmanin n'a kumaba o y'a bɛɛ lajɛlen jɛ o kɔfɛ o ma mobili to yen u ye mobili o mobili sɔrɔ jarasagu kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen ci o tilalen o la k'u ɲɛsin jawule ma ka taa tiɲɛni wale kɛ yen ka bɔ o la ka taa dɛsagu ka tiɲɛni wale kɛ yen u sɔrɔla k'u ɲɛsin u ka sege u ka base minnu bɛ yen mhm. n'o ye samori forêt samori in mhm. ani eh, plateau de sege in donc u sɔrɔla k'u ɲɛsin yen mhm. plateau de sege eh, voilà plateau donc ninnu u taara u daga da yen o dugusajɛ le 19 u ye ko min kɛ jarasagu u tun bɛ fɛ k'o kɛ sege eh. u y'u ɲɛsin sege ma mais ala nana kɛ

an ye source mun ta aw sigikun ye mun ye anw de fɔ anw de bɛ ka an bɛ ka baara kɛ yan mais mɔgɔw b'an bolo minnu bɛ ka nin information bɛɛ lajɛlen di aw kun e kun y'o ɲininkali kɛ président na o ye an ka élément minnu bɛ village la kunnafoni o kunnafoni n'a kɛra u b'an wele u b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ye wa ni temps y'u permettre kosɛbɛ sur le champ u bɛ taa yɔrɔ in yɛrɛ lajɛ ka visiter min bɛ a réalité dɔn u b'a fɔ anw ye ko in bɛ nin cogo la donc tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ min f'u ye ɛɛ umaru jara ɛɛ président ye mɔgɔ ministre damadɔ bila ka taa ne ye umaru jara ka intervention dɔ mɛn umaru jara voilà ale ni ale ye ministre délégué ye voilà ale ni ministre yɛrɛ ministre muso yɛrɛ voilà ale yɛrɛ kuma ta jaminatu sangare voilà ale ni ka taa fo ministre muso in n'o ye ko mun yɛrɛ fune kulubali ka taa se wage ma voilà donc ale ye kuma ta a ko tiɲɛ na ko président ye miliyɔn mugan d'u ma Ɛɛ nin tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na jalasagukaw ani nin dugu saba minnu jalasagu ni jɛnweli ani kosɛbɛ n'o ye dɛsagu k'u ka se ka miliyɔn mugan d'u ma donc k'u ka min ye ka u ɲɛji cɛ n'o ye ani k'u hakili b'u la u ma ɲinɛ u kɔ ti ma ɲɛji cɛ u bɛna bazi dɔ lajɛ teliya la président y'a ordre di ko c'est pas le moment an kun y'a fɔ waati min na a mɛnna ka sɔrɔ n'u kun y'a kɛ

a ye moribo fini don ah, u ka temps bɛɛ kɛ finiba don ye o ti mɔgɔ lamɛn u ka videomaniw bɛ kule waa waa ni dugu jɛra o de problème y'u sɔrɔ c'est-à-dire que fanga dun n'i nana fanga na mɔgɔ min b'i sogoro o mɔgɔ b'i pɔsila fɛn de la mɔgɔ min b'a f'i ye karisa kɛ tan ka tiɲɛ f'i ye o de ye nin ye mais n'i ye videomaniw ninnu ta k'a fɔ ko ko k'olu le b'i sogoro k'a sɔrɔ fu don o de problème de filɛ nin ye i m'a faamu wa i m'a ye o ka temps bɛɛ tun ye finiba don ni dulɔkiba don ni wagner bɔra yan irisi bɔra de armée monte en puissance aradar nana kiriti karata aradar bɛ yan a fɔra ko ko aradar dɔw yɛrɛ bɛ yen ko ni ŋaniya juguya yɛrɛ b'i kɔnɔ n'i tɛmɛna dɔrɔn k'a b'a fɔ ko ŋaniya juguya bɛ nin kɔnɔ mais il faut mais président l'armée monte en puissance aw bankasikaw t'o dɔn wa bankasi wa n'i sera n'i sera sevare posi la i b'a dɔn k'a fɔ ko ko o kuma nin ye discours populiste de ye e kuma don n ko sira tigɛlen don an ka mɔgɔw dɛsɛra ka voyager ne bi k'o kuma de f'i ye n'i bi bɔ sisan bankasi ka na bamakɔ sira tun tigɛ de don n terikɛ ne delila k'a f'i ye ouverture média la cɛrinɔ bɛ se k'a seereya ko sira tun tigɛ don yanni nin acte bɛɛ ka poser hali sisan sa an bi yɔrɔ min na foyi ma bɔ a la n terikɛ an bɛ se k'a dɔn ko ko l'armée monte en puissance an bɛ se k'a dɔn ko aradar nana wa an bɛ se k'a dɔn ko irisi bɛ yan an bɛ se k'a dɔn ko ko sɛgɛn mun kɛra nin ye sɛgɛn mun fɛnɛ ka kɛ a ka gɛlɛn dɛ n'olu sɛmɛ ni sɛgɛn mun kɛra a ka ca dɛ ɛ ko n'u kuturu n bɛ k'o kuma de f'i ye ni nin kun ye siya wɛrɛ ye kuma wɛrɛ kun bi fɔ parce que nin bɛ ka kɛ anw de la ça veut dire que an jatilen tɛ jamana kɔnɔ jatilen don sa ayi o tɛ o de kama ne ko Asimi ka wuli a ka eliko ta a ka taa yɔrɔ in na pour que mɔgɔw dusu a ka se ka taa bankasi fɛn min bɛ a yɛrɛ k'o dɔn ale yɛrɛ b'a dɔn a mɛnna kungo kɔnɔ a ye sɔrɔdasiya kɛ a ye tukɔnɔna caman kɛ fɛn min bɛ sur le terrain a yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka sugoro sogoro galon kan a k'olu ka kuma to yen a ka mɔgɔ lamɛn a ka bankasikaw lamɛn a ka jamanadenw lamɛn sécurité ka se ka na an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ mm, mm. discours populiste o ka dabila vidéoman fu minnu bɛ ka wari minɛ ka don eh, manamana ko kɔ mɔgɔ ninnu k'olu to yen c'est pas vrai i y'a faamu d'accord ok Musa oui Sigal oui eh, o kuma kelen de don mm. vraiment o bɛ minnu na mm. o de kama o de y'anw dusu tɔɔrɔ kojugu mm. depuis 2020 mm. ka na 2021 ka na 2022 an bɛ nin ka kelen an b'a signaler k'a signaler k'a signaler ni ko o ko kɛra attaque bɛ kɛ cercle la enlèvement bɛ kɛ an bɛ k'o kuma fɔ a k'a lajɛ a ka fɛɛrɛ ɲini an bɛ ka ɲɛsiran an bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o ye nin de ye. komini kelen min kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ fila ah. mɔgɔ bi duuru ɲɔgɔn fo ka ah. taa se mɔgɔ bi duuru ɲɔgɔn ma donc o banna komini min kɔnɔ donc ah. o ka ca dɛ o ka ca c'est trop o tuma mun bɛ fɔ an ye olu tɛ dɛ eh, cɛ mɔgɔ tɛ nin saya dan dɔn terikɛ i ko komini duuru komini de komini un à komini cinq o ɲɔgɔn jama de tun bɛ jalasago olu de ka besoin bɛɛ de bɛ bɔ dugu min na o de ye arrondissement de jalasago sous-préfet de tun bɛ yen sous-préfet bolila a mɛnna sous-préfet bolila sous-préfecture datugura bi fɛn mairie tɛ foyi tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen u y'a bɛɛ faa a dan yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'a dan dɔn yɛrɛ an bɛ ka fɔ dɔrɔn ni ma fa ni min ba den sannen an bɛ se ka dɔn ko ko Wagner bɛ yan ou bien Russie bɛ yan ou bien radar nana Poutine bɛ dan Russie ka taa bombe nucléaire o nana maa non non non fo k'aw ka sécuriser non il faut ka taa base sigi yen an ka dɔn ka acte dɔ poser min b'a jira anw na k'a fɔ ko ko nin ye tiɲɛ ye e b'o faamuya cogo di an ka sɛrɛkili ye sɛrɛkili a man bon ka se o hakɛ ma sɛrɛkili bɛ dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka lakana ko tɛ a ka wuli dɔrɔn a k'a ɲɛsin nin sɛrɛkili ma a ka baara ɲɛnama kɛ an mago bɛ min na o ye nin ye donc an mago bɛ min na o ye nin de ye an k'u ka bɔ bankasi u dalen ka bɔ bankasi u ka taa jalasogo fan fɛ u ka bɔ yen an ye nin de f'u ye ka dɛsɛ u dɛsɛlen don ka taa nin yɔrɔ dilan u k'a kɛ ala kama u ka bɔ bankasi hali n'a sɔrɔ u bɛ gurupu tila fila ni maa ba kelen de bɛ yen u ka mɔgɔ kɛmɛ duuru k'o bila ka taga jalasogo fan fɛ u ka mɔgɔ ninnu sécuriser an mago bɛ min na o ye nin de ye. d'accord ɛɛ président oui bon sisan n'a ma ɲɛ ko ko kɔni kɛra a kɛra o bi aw de ye bankasikadenw ye ni aw ka hami n'aw ka sunɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bankasi de kan aw ko fo aw ka bankasi ka hɔrɔnya ka sigi a ma aw ko bankasi ka danbe ka sigi a ma o yalima bi ni problème kɛlen maaw sara aw ka dugudenw don aw balimaw n'aw teriw a bɛɛ de b'a la ɔ yalima bi mouvement aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ min bɛ se k'a to dugudenw ɲɛji cɛ ee i ka kuma diyara n ye komi mouvement nin yɛrɛ tɔgɔ on dit le mouvement patriotique pour l'unité oui. et la sauvegarde du cercle de Bankas. Cercle ka kɔkɔrɔmadon. Kosɛbɛ. An mouvement kɔnɔdenw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan. Kosɛbɛ. Minnu bɛ Bankas yɛrɛ cercle kɔnɔ baara la. Au nom du mouvement. Unhun. Ɛɛ an bɛ ka baaraba dɔw labɛn. Kosɛbɛ. Le samedi sinikɛnɛ. Unhun. Conférence de presse ba bɛ yen. Unhun. Banankabugu. Kosɛbɛ. Olympa la. Unhun. O bɛ yen. A filanan. Unhun. mouvement yɛrɛ bina pour eh, ko minnu kɛ ka dɛmɛ se nin mɔgɔ ninnu ma mhm. kɔfɛ ni conférence tɛmɛna mhm. an b'o procédure daminɛ mhm. n'an bɔra yen eh, an bɛ wuli ka tila ka se autorités ma jamana ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw nin sen ta ah, an tɛ taa minisiri fɛ yen président fɛ yen kuma tɛ an ni minisiri cɛ nin sen ta minisiriw ma dɔgɔyali tɛ aw ni jamana ɲɛmaa i y'a faamu ni ala sɔnna ma an ni asimi de bɛ sigi tête à tête ɲɛga ɲɛga a bɛna fɔ an ɲɛna n'a y'a sɔrɔ ni ale bankasikaw ka président don ou bien u ka président tɛ an bɛ fɛ k'o dɔn a y'a sɔrɔ aw ka président don a n'o an bɛ fɛ ka dɔn nka a bɛna fɔ o ye très bien an bɛ fɛ a ka bɔ a yɛrɛ aw ye kuma bɛɛ fɔ aw ko an bɛ fɛ k'o de dɔn a bɛ fili de la o kɛlen bɛ k'a bila fili la i y'a faamu ni conférence tɛmɛna n k'a bɛ ban a bɛ ban n'o ɲuman tɛmɛna ni Ala sɔnna ma an b'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ awɔ o de o de o de bɛ senna ah, o de y'aw ka fɛɛrɛ ye o de y'aw ka laɲinibaw ye ɔ e ko sibiri don sibiri samedi sinikɛnɛ a bɛ kɛ min a bɛ kɛ olanpa la banankabugu la banankabugu la bankasikaden bɛɛ wele de don minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan minnu bɛ bamakɔ yan minnu bɛ région na minnu bɛ hali sous région na o bɛɛ welelen don conférence de presse ba bɛ yen au nom du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas a conférence bɛ kɛ journaliste bɛɛ welelen don média bɛɛ welelen don teleso caman invitelen don ni Ala sɔnna ma maliyɛnw bɛ bɔ a kalama ni Ala sɔnna ayiwa Musa e bɛ se ka dafalan jumɛn kɛ ka ɲɛsin président ta ma c'est à dire aw kɛlen bɛ ka laɲiniba minnu kɛ nin gɛlɛya in kɔfɛ Oui, euh, hakili la président bɔra ka minnu fɔ mhm. donc olu de bɛ senna mhm. euh, halisa an kɔni bɛ dugawu de kɛ mhm. ni hakilina minnu talen da bɔ an bolo donc ala ka a dɛmɛ ko ɲuman ala k'o d'an ma donc kumakan bɛ ne bolo ka fara o kan d'accord euh, Moussa Dramé et secrétaire général du mouvement, et, et Abdallah Togo, le président du mouvement, d'accord, an ye aw bɛɛ lamɛn sisan. Namanye, arajo in lamɛnnen don mali fan tan ni naani wa an lamɛnnen don eh, mali kɔ kan wa an bɛ ka lajɛ jabaraniw fɛ donc an kana kuma dan sokɔnɔna na yan dɔrɔn anw dama ma an bɛ na lajɛ maa minnu bɛ ka anw lamɛn ɔ gɛlɛya in n'a ma ɲɛ k'a kɛra binkanni wale mɔgɔw taara ka anw ka jamana denw de sɛgɛrɛ mali cɛmancɛ bolo la haka ja bankasi cercle kɔnɔ dugu minnu fɔra n'o ye jalasagu ye a mɛnna aw ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw a ye wuli joona a ye fɛɛrɛ tigɛ nka ne hakili ma o sumayara a kɛra a tɛ taa mun kɔ a kɛra o ye ɔ jamanaden minnu tulo bɛ anw kan na an lamɛnba minnu tulo bɛ anw kan na nin waati kɔnɔ bamakɔ ani mali kɔnɔna na ani mali kɔ kan an bɛna kuma d'u ma an bɛna nɛgɛjuru sira an b'o labila u ye u ka don u k'u hakilina fɔ hakilina ye jumɛn ye hakilina bɛ maa mun na ka se ka aw ka hakilinaw dafa ou bien bilasirali bɛ maa mun bolo ka se ka a fɔ a kɔnɔna na ou bien maa mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin i kana k'a fɔ bankasi sɛrikili ma maa minnu ka du tanyara kɔnɔ du dɔw bɛ yen nɔ ko ko maa si ma to a la a bɛɛ banna donc kuma caman bɛ fɔ nka a bɛɛ nkalon de ye kuma tiɲɛ de ye nin ye anw tɛ nkalon na dɛ anw bɛ jamana ko dilan anw ko mali ko de ye président y'a fɔ k'an ka bɔ populisme kɔnɔ n'o ye i kana k'a fɔ ka nkalonbaw ta k'u tigɛ tigɛ an ka taa ni tiɲɛ ye tiɲɛ de bɛ jamana jɔ nkalon tɛ jamana jɔ président asimi jamanadenw b'i kɔ parce que k'i bɛ tiɲɛ sira kan donc a bɛ komi nkalon dɔw kɛ bɛ k'i lakoori i jilaja i ka bɔ a kɔnɔ i k'i ɲɛsin jamana ye o la an bɛ nɛgɛjuru sira bila arajo ye i ka fm ye fiɲɛ tuguda bi kɔnɔntɔn ni saba tɔmi duuru jɔjan fiɲɛ surun aw ka arajo ne ka arajo an bɛɛ lajɛlen ka arajo ɲumanw na ɲuman 93.5 an bɛ nɛgɛjuru sira bila n'o ye 70

ɔ bisimila ko min ni ko ma asimi ninnu bɛɛ nɔ ma la o an bɛ ka faga dɔw ma o asimi de chef de l'État asimi de ye chef de l'État ye donc ni coupable ɲinina asimi yɛrɛ kɛ coupable ye ok parce que videomaniw bɛ bɔ apprécier l'armée monte en puissance l'armée monte a bɛ ka kɛ tan a bɛ ka kɛ tan bana tɛ dan yɔrɔ dɔw bɛ yen kɔngɔ bɛ yen o bɛ faamuya cogo di o tɛ faamu les gens n'arrivent même pas à dormir kosɛbɛ o tɛ ka faamuya o ɔ dɔn an tɛ victime ko alo réseau radio ye i ka fm ye aw ka radio ni anw bɛnna o ka di ala ye o ka di a kira ye nka bɛn tɛ se ka kɛ fo an ka sigi ka kuma bɛn tɛ se ka kɛ fo an ka ɲɔgɔn lamɛn bɛn tɛ se ka kɛ

n balimakɛ n balimamuso e mun bɛ ka ne lamɛn nin waati na n'aw bɛ fɛ ka don i ka k'a fɔ nɛgɛjuru sira o bɛ aw ka bila la 70 05 83 83 walima 20 79 48 et 87 nɛgɛw kɛrɛfɛ juru o banbalen don isa jara bolo i ka dɔn k'a fɔ damɔnzɔn jara bɔnsɔn don l'homme 12 métiers 13 voleur allo wa n balimakɛ i ni tile awa tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min ka bɔ min kulubalikɛ ayiwa bisimila amina amina amin amina yarabi amina amina amin amina yarabi ni ala sɔnna

n balimakɛ n balimamuso anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi n'o ye gɛlɛya jumɛn ye i ka k'a fɔ ɲangata min taara ka ɲɛsin an ka sigida jumɛn ma ni an k'a ma ko cercle de Bankass alo wa n balimakɛ ni tile ɛ tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min umari kulubali kuluma b'i kan kɔni ok amina

D'accord merci kulubalikɛ arajo ye i ka fɛn min ye n balimakɛ nin waati kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn don an ka sigida minnu bɛ i ka k'a fɔ alo alo n balimakɛ ni tile tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min woyi n tulo b'i la n balimakɛ i tɔgɔ duman jamu duman burama kante ɛ numukɛ fama i bisimila a diyara an ye b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fɔ an ka jɛ ka taasibila kɛ maa minnu tanyana kosɛbɛ

nka a bɛ i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ma ko ta ni ba ye kosɛbɛ ɔ sɔn dun kɛn bɛ ka a kɛlɛ yɔrɔ kɛlɛ bolo caya kosɛbɛ bon o yɔrɔ o fana b'a la parce que o ma renseignement jateminɛ kosɛbɛ o min ye dugudenw ta ye N'i ka intervenant dɔw ka kuma mɛn o y'a yira k'a fɔ ko communication o tɛ yen nɔ à peu près a bɛ i n'a fɔ rezo yɛrɛ de tɛ u yɛrɛ rezo tigɛ la ni rezo tɛ yen bon yɔrɔw dun ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya quoi donc o de la sisan min bɔra ne ɲɛ kuma la kan kulubali kulubali ɲɔgɔn ma a bɛ a bɛ kɛ anw ka ɲɛkumu kan quoi kosɛbɛ kosɛbɛ bawo ɛ politique mɔgɔw b'u ka baara de la dɛ olu bɛ fanga de ɲini dɛ unhun bon n'u ye fanga sɔrɔ fana u ka mako foyi tɛ an kɔ mɔgɔw la ok hali ni Asimi bɔ yen bi unhun ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye unhun ɛ ka IBK to yen Ala ka hinɛ a la Jalasagu fɛn ninnu ma kɛ yan o bɔ nin Sobanda ninnu ma kɛ yan a kɛra a kɛra Aw tun b'a miiri ko ɲɔgɔn o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛna kɛ aa ma an ti miiri n'a ye dɛ ɛ parce que an da la gɛsɛ kɛra ko l'armée monte en puissance ɔ n'an ye nin wale ye a bɛ mɔgɔ lamaloya quoi voilà mais l'armée monte en puissance bon o ye kuma ye tiɲɛ b'a la mais a bɛ n'a fɔ bolo fa b'a baara kan olu yɛrɛ' da don ko videoman videoman kosɛbɛ

wa olu ye u ye u ye u ye mouvement min sigi sen kan mouvement in c'est à dire dɔw bɛ eh, village nin na village minnu attaquera Jalasagu et consorts la c'est à dire tɔndenw dɔ bɛ o yɔrɔ la o de bɛ kunnafoniw d'u ma u b'a bɛɛ kalama donc n'olu ye mun fɔ o de ye tiɲɛ ye o de la a ye waati bɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko u k'u hakili to nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ in na u ye Jalasagu kelen u y'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye

a tɛ se ka ɲɛ fo an ka sigi ka kuma a tɛ se ka ɲɛ fo an malidenw an ka sigi ka kuma an k'a lajɛ i n'a fɔ jamana in sigira fɛn min ye un peuple un but une foi jamakulu kelen kuntilenna kelen hakilina kelen ni an sɔnn'o ma siga t'a la an bɛ jamana in dilan alo

ayiwa ne hakili la waati fana bɛ anw kɔ an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔna na ɔ komi an ye maa dɔw ka reaction lamɛn sisan ɔ anw ni i ka fɔ an ka invité an bɛ babu jɛmukan tɔ kuncɛ ni o ye ɔ perezan ayiwa e yɛrɛ bɔra ka maaw lamɛn an ye kuma di jamanadenw ma mm. minnu sera ka don i tulo b'a la u ye fɛn min fɔ mm. ɔ e bɛ se k'a ramasser cogo di a ɲɛfɔ e bɛ se ka mun fɔ o la très bien n bɛ se ka min fɔ o la mm-hmm. minnu y'a faamu kosɛbɛ olu y'a faamu mm-hmm. minnu m'a faamu fana mm-hmm. olu m'a faamu kosɛbɛ parce que n'i y'a ye ko politikɛla don ɛɛ n'a ma bɛn a tɛ ɲɛnabɔ min y'o kuma fɔ o y'a ka hakilina de ye kosɛbɛ o t'an ka hakilina ye an ka hakilina ye min ye l'armée est républicaine ɔhɔ armée tɛ politiki fɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ armée ye bɛɛ ta de ye ɔhɔ i y'a faamu wa? maliden bɛɛ n'a fɔra ko armée ɔhɔ l'armée elle est républicaine kosɛbɛ parti pris tɛ politiki mɔgɔ tɛ se ka ɲagami ka kɛ a ta ye videomani tɛ se k'o kɛ ɔhɔ anw ye maliden ye wa ka mission ye régalienne fana ye très bien anw ye maliden ye an ye bankasikaw ye an ye u alerte surtout an bɛ yɔrɔ min na le président de la transition c'est un officier supérieur a bi ko in bɛɛ kalama kosɛbɛ kosɛbɛ très bien a bi et puis a ye guerre caman kɛ mali kɔnɔ mhm. mali nord la mhm. a bɛ zone minnu maîtriser kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn minnu bɛ yen an ye alerte di k'a fɔ k'a fɔ mhm. lamɛnni ma kɛ fo ko nana problème a kɛra problème ye est ce que o politiki kɛlɛ ye wa ayi o t'o ye parce que anw maliyɛnw n'an bɛ kuma fɔ an ka jateminɛ kɛ kow la quoi. ne kɔni ka hakilina la i y'a faamu kosɛbɛ hɔn merci ok eh, sigal Oui. ayiwa n'an bɔra président fɛ an bɛ nin fɛ aw bɔra ka eh, maaw lamɛn eh, an ye eh, kuma di kɛnɛmamaaw ma Oui. Ɔ, e ye mun faamuya kuma ninnu na oui euh, surtout min ko nin ye guerre médiatique daminɛlen ye Ɛhɔ, donc anw tɛ guerre médiatique la kosɛbɛ ɛɛ komini y'an ka komini de ye sɛrikili y'an ka sɛrikili de an ka sɛrikili an wolola yen an mɔna yen ni ko y'a sɔrɔ an bɛ wajibiya ka an da maga a la k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye donc diyagoya don a kɛli ka kan parce que n'i y'a dɔn k'a fɔ ko i wolola yɔrɔ min na i man kan ka o bila yen parce que ni mɔgɔ min ye i bi- mɔgɔ fɔ- mɔgɔ ɲuman yɛrɛ i b'i ka dugu jɔ fɔlɔ n'i y'i ka dugu jɔ i b'i ka komini jɔ n'i ye komini jɔ i b'i ka sɛrikili jɔ n'i ye sɛrikili jɔ i bɛ jamana jɔ e ma se ka nin si jɔ Ɔhɔ. i bɛ na i sigi videomaniya la Ɔhɔ. donc ka kuma caman fɔ A ka gɛlɛn. ka i yɛrɛ kɛ jamana jɔla ye Nɛkɛ. an ko mɔgɔ ka bɔ nin de kɔnɔ an ka baara kɛ ni réalité de ye kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ yen an ka baara kɛ n'o ye Ɔhɔ. mais fɛn min tɛ yen an kana baara kɛ n'o ye Ɔhɔ. donc an ka kuma bɛ yen de mhm. n'o tɛ politiki kuma ko tɛ wa an tɛ politiki la yan oui ala aw ka mouvement aw ka eh, conférence de presse an ka conférence de presse voilà a bɛna boli kunnafoni jɛlen de kan ko min kɛra voilà a ma ɲɛ wa a kun man kan ka kɛ ani ka weleweleda kɛ toujours ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona ka se ka aw ka cercle eh, eh, sécuriser voilà c'est ça non voilà an mago bɛ min na o ye min de ye donc an ko samiya sera kosɛbɛ u k'u janto an ka serikili la serikili tiɲɛ na mm. a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ terroriste de bolo mm-hmm. a mélangelen don mm-hmm. san jojoli mɔgɔw dɛsɛlen don ka sɛnɛ kɛ donc kɔngɔ kana don mm-hmm. serikili kɔnɔ an ka ɲɛsiran nin de an ko samiya setɔla filɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko tiɲɛ na bi bankasi serikili sumana bankasi serikili sumana ni samiya sera a kana taa ɲagami parce que kuma bɛɛ o de bɛ kɛ wa an siranna min ɲɛ donc o kelen de filɛ nin ye samiya dontɔla filɛ donc ko a filɛ ka ɲagami donc aw siranna fɛn fɛn ɲɛ voilà an ma taa ko donc i y'a ye an ka kuma fanba bɛ boli an ka cercle bɛ se ka lafiya cogo min na mm-hmm. an ka nka e bolo eh, eh, musa eh, eh, bi bi na mm-hmm. ni nin waati tɛmɛna ni aw ni jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye mm-hmm. siga t'a la aw la ka laɲini ye mun ye aw n'o fɔ a ye o tɛ wa o ye wajibi ye o o ye wajibi ye an ka laɲini ye min ye an b'o fɔ a ye a fana min perepali b'a bolo dɔn a fana b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o la parce que a bɛ komi u fana bɛ fɛɛrɛ dɔw la nka komi fɛɛrɛ ninnu o i ko ko secret de défense de don olu dɔ ma fɔ ɲɛna mais komi aw ye jɛkulu ye aw ye bankasika denw ye ɔ gɛlɛya fanba ye aw de sabula aw de somɔgɔw sara bi exactement

kɛ a bɛɛ kan wa an y'u suteni fana wa halisa an b'o kadiri de kɔnɔna na mais anw bɛ fɛ baara in a ka kɛ wa CNT mɔgɔw ye baara min kɛ ne b'o felisite ni ɲuman kɛra an b'o fɔ yan yɔrɔ la an bɛ porofite ka Malick Diaw fo le président du CNT Malick Diaw a n'a ka cɛdenw ye baara min kɛ loi électorale ko la n bɛ n profite k'o fo k'u ni ce faso jɔ la k'u ni ce u ka baara ɲuman na u ye baara min kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a diyara anw ye hali bi an b'u dugawu k'u ye baara tɔ min b'u bolo ka se k'u kɛ kɔmi nin kɛra cogo min d'accord eh président an bɛ to n'i ye eh, pour que sabula waati man jan eh, an y'a ye nin ko in kɛlen aw ka aw ka sigida atakera sigida denw caman tanyara a ka ca dan t'a la sinon mun bɛ fɔ o bɛɛ ye kumaw de ye nka an y'a ye hakika a mana kɛ cogo cogo jamana ɲɛmaaw an bɛ se k'a fɔ k'u filila parce que aw ye welewelekan kɛ u m'aw lamɛn d'accord mais ko kɛlen an y'a ye jamana ɲɛmaa hali ni a ma wuli ka taa a ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka cidenw ci n'o ye minisiri naani ye ɔ ka tila k'a ka dongoro di fɔlɔ ko ka taa di dugudenw ma ani ka tila ka deuil national décrété tile saba donc an b'a ye nin bɛɛ lajɛlen ye walew de wale min b'a jira k'a fɔ ko faso kanu b'a la a bɛ jamana denw fɛ e e bɛ e ka e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ ee o yɔrɔ la a ye minisiri minnu bila ka taa ne m'a fɔ k'a ma ɲɛ ne ma ne tɛ se k'a fɔ k'a ɲɛna kosɛbɛ parce que yanni ko ka kɛ ni mɔgɔ ye kuma f'i ye n'i m'a kɛ ni o ko kɛra i y'a faamu normalement a bɛ ka fɔ mɔgɔ min ɲɛna o tigi de kan ka déplacer kosɛbɛ quand même minisiriw man kan ka taa yen en tant que président de la transition, oh. en tant que chef suprême des armées, oh. en tant qu'un officier supérieur de oh. l'armée, normalement ale de kan ka wuli ka taa sur le terrain k'a yira bankasikaw la k'a fɔ ko ko ale y'u ka président ye désormais u bɛ se ka compter a kan u mago b'o de la et puis urgemment an mago bɛ min na les bases militaires yɔrɔ saba n bɛ ka fɔlɔ yɔrɔ min fɔ subala komini jalasagu sege il faut une base militaire urgemment urgemment parce que samiya donna n'o ma kɛ ko wɛrɛ bɛ bɔ ko la min ka jugu ni nin yɛrɛ alahu akubar ala kan'o kɛ ala k'an kisi a ye ala kan'o kɛ dɛ i y'a faamu ɔhɔn parce que mɔgɔ ninnu fana ni armée taara dɔrɔn n'o armée seginna ka na dɔrɔn olu bɛ tila ka na dugudenw kama autorité tɛ yen très bien an balimaw de bɛ yen an bɛ se ka sigi k'o lajɛ jamais de la vie a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn merci d'accord président faamuna musa daramɛ naamu ee an y'a ye ok lɛri tɔ ye miniti duuru ye ok ko lɛri tɔ ye miniti duuru ye ouais, ouais, ouais. ɔ kɔnɔna na n b'a essayer ka ramasser e ka an ka jɛmukan ka se ka bɔ a kɔnɔ ɛɛ sigal naamu ɛɛ nin bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ n ye question kelen mun poser président kun exactement ko ko mana kɛ cogo cogo ouais, ouais. ko ni ji mun bɔnna a tɛ cɛ a tɛ cɛ o tiɲɛ i y'a faamu wa kuma mun fana n'i bɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ou bien n'i bɛ radio so kɔnɔ n'i ye kuma mun fɔ o y'a talen de ye segin tɛ se ka k'a kan a tɛ se ka kunbɛn cogo si la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ donc o la n'a ma ɲɛ ko ko kɔni kɛra ka ban aw ka sigida denw aw balimaw aw teriw aw fa n'aw baw a caman de tanyara ni ni jahadisi jahadisiya in kɔnɔ ko yalima bi an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ o bɛɛ n'a to jamana ɲɛmaaba a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a y'a ka cidenw ci ka taa ka taa lajɛli kɛ ka tila ka eh, dunboloni kɛ fɔlɔ nka u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛw la n'o ye an k'o ma ko secret de défense k'olu bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛfɔ donc o la aw bɛ se ka e bɛ se ka appréciation jumɛn k'a la oui euh, ne bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo mhm. euh, mɔgɔ hali e de ka kan ka baara min kɛ n'i ye mɔgɔ bila ka taa ni dɔ y'o kɛ a bɛ komi a bɛ fɔ e de y'a kɛ mhm. nka n'a kun ye ale yɛrɛ de ye an ka cercle kɔnɔ o de ka d'o ye o de kun ka d'a ye kosɛbɛ i n'a fɔ nin cas delila ka kɛ kulogon président IBK ala ka hinɛ a la a wulila k'a sen se o kɛlen nin cas kelen fana kɛra tuguni n'o ye bankasi kɛrɛfɛ hakɛ to i ka

an bɛ min fɔ an ka dugudenw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la de rester vraiment vigilant u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ eh, c'est vrai ni ji bɔnna ka ban a tɛ se ka cɛ donc euh, an kɔni an bɛ yafa mais an tɛ ɲina eh, halisa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mhm. u kana bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni faamaw mago bɛ kunnafoni min na u ka teliya u ka kunnafoniw di ni cas sugu ninnu walasa a kana se ka reproduit tuguni an ka sɛrikili kɔnɔna na ani faamaw fana u k'u hakili to u yɛrɛ la tuma min na ni dugudenw n'u ye weleli kɛ k'a fɔ ko nin ko bɛ yen

hali ni su dugutila don u kan'a fɔ ko 16 heures tɛmɛna an tɛ se ka taa donc u k'o kumaw bila donc ka teliya ka se yɔrɔ la an bɛ ɲɛfɔ kuma laban ye jumɛn ye donc kuma laban donc kuma laban n bɛ halisa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maa minnu ka mɔgɔ banna ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya ala ka o dusu ka dusukun ɲuman an'a kuli dusu ala k'a d'u ma voilà merci président ayiwa jɛmukan sera kuncɛma yɔrɔ ma i ka kumakan laban ye jumɛn ye n'o ye message laban ye yani yani sibiridon nin ɲɔgɔn cɛ sibiri tɛ kuma dɔ ye yan ni ala y'o yira ni ala kuma tɛ sibiri ya n'a ma sa kɔni walima di yan'o cɛ n'a ma sa i y'a faamu n bɛ se ka kuma laban min fɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo kosɛbɛ minnu bɛ mali kɔkan ani minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ baɲagara région mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ la an ka préfet min bɛ bankasi n b'o fo ka bankasi mɛriba fo tiɲɛ yɛrɛ la ninnu fila jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la ani le président du conseil du cercle de Bankas kosɛbɛ i y'a faamu n bɛ n profiter ka fo le président de la jeunesse mhm. eh, du cercle de Bankas n bɛ n profiter k'a fo kosɛbɛ mɔgɔ minnu tanyana mhm. ala ka hinɛ u la u dayɔrɔ sumaya et puis kumakan laban min bɛ ne fɛ le président de la transition hali bi an b'an adressé ale de la en tant que chef d'état an mago b'a la bankasi cercle la sur le terrain bankasikaw bɛ fɛ k'a ye de yeux à yeux de tête à tête k'a jira k'a fɔ ko ale de y'an ka président ye hali bi a mago bɛ bankasikadenw na a hakili bɛ bankasi la an bɛ fɛ k'olu dɔn parce que an sera o yɔrɔ de ma merci ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ an y'a fɔ jɛmukan daminɛ na eh, ko bi ye don ye don min n'an k'a ma ko eh, don kɛrɛnkɛrɛnnen don nin ye jɛmukan in spécial de don n'o ye i ka grande 14 heures spécial ka ɲɛsin jumɛn ma ka ɲɛsin hakaja ɲangata min ɲɛsinna anw ka jamana ma an ka jamana cɛmancɛ bolo n'o ye baɲagara région ye ka taa se bankas cercle ma o de la an ma sigi kɛ an ma sigi bilen koyi an ye weleda bila i ka k'a fɔ mouvement ba ma mouvement min ni an k'a ma ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankas n'a ma ɲɛ k'u bɛ yan an ye a ɲɛmɔgɔ n'o y'a président ye Abdala Togo an'a ka secrétaire général Moussa Dramé ka se k'u wele ka na kɛnɛ kan u ka se ka kunnafoni lakika di jamanadenw ma ani k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ma k'a dɔn k'a fɔ ko ko min bɛ ko in kɔnɔna na u ka se ka faamuyali sɔrɔ ne hakili ma u caman bɛ yen nɔ présidence la u ka chargé de communication u tulo b'a la wa u y'a enregistré jamana ɲɛmaa i bɛ t'a lamɛn o fɛn min ye primature fana u ka conseil communication a bɛɛ lajɛlen tulo bɛ anw kan na nin waati na nin bɛɛ lajɛlen ye pour que an ka se ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ yanni a ka se i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛnw ma aw k'a dɔn k'a fɔ jɛmukan labɛnna maa min fɛ o de y'aw balimakɛ n'aw denkɛ ye amidu tantina o jabaraniw k'o bila yɛrɛ k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ o de ye abubakari kutume an'a ka kalanden ni ajara de don wa ko ayira tun tɛ sigi n'est-ce pas k'a bɛ fɔ e de ma ko princesse ya nɛgɛw kɛrɛ fɛ olu bamalen don isa jarabolo ni an k'a ma ko jije junior l'homme 12 métier très voleur kumaso kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ chauffeur kɛ bɛ yan n'o ye keyita ye an b'a fo ka sɔrɔ ka ɲɛmaa fo nin waati in na n'o ye IBK ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ayiwa kuma de don jamanajɔ don jamana kanu don un peuple un but une foi n'an ye kuma min fɔ yan an dusu tɔɔrɔlen don fo maaw k'a faamu k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔna na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam